afụ eku na-egbu ike bụ eku anụ ya bụ kene egbu igoshi n'oge amara oge nya ishi ndị ma ọ na- na- na-ebi ndụ na-ebi ụwa wee ogbodi ogbodi bụ ogbodi ka ọ bụ amarị ya bụ ife oji na-acha mesha na ebe iwu dị ya si na anyị kwụsị akịta akị kwuso ofu okwu anyị na-enye nye afọ anyị ekwuchighị ọbụ okwu anyị ewere na-egwu egwu ụbọchị na-agaje enya afụ ofuma ndị na-ememe iwu na eh, obodo delta steeti na naijiria ebe ndị dị n'ebe oke ndị fọnezue na-akpa nkata na atụ ilolo ka enwe ike tinye eh, iwu na ọdụ ekewere na-arụ ọrụ na ebe okwu eh, iji marụ na iji ya dị n'inu eh, enu ama na kita na na anụ fịa ekwuteghị oge na-egosi lockdown wee kpọbụla sọcha na ụnọ anyị na-anụ ozi dịta bebe si ndị marụ na-eji ndị marụ na-edi efu ọ bụ a odie na nkịtị ka igosi wee na-edi efu bụ ndị ndịkom enyi ụfọdụ na-ajụazị ya bụ ka a na-ekwu okwu dị oji oji oji ya bụ eh, onyeke marụ nwe ike eji eshi nwunye ya di efu eshi n'ụnọ ọsọ ndị na-aka akarị lubameketen na ojie na-ele ebo di ya dị ife kpọ ndị oyibo na rape bụ ife kpọrọ eshi ọ bụ iwu na-egide marụ onyeke marụ nwe ike jie onyinye marụ di ya efu onyinye marụ asị nwe ike jie eshi onyeke marụ di ya efu eshi bụ ndị ma na emume na aṅa na na-achị ụmụ iwu nọ na-egide wene ụmụ ndị na-aṅụ wene eh, na-egide ụmụ ndị dị- ndị na-ekwubuse igwe adị na anụmanụ ekwubuse ekpọ adị na anụ ndị mmadụ ekwubuse ikwubuse si wee jie na di ya ekwuteghọchi bụ arụgba onyinye marụ ndị mmadụ were enya ọjọọ na-enesi dere ojeni ụfọdụ na nga jisi onye asụ ka ịwụ na jebel ka ọ bụ dere ebe afọ ebe afọ na onye gị jie were di efu bụ onwe ife marụ nwe ike were justify were kwụsị ọdụ mma shi ni wee eh, repụ eh, mmadụ shi ni mmadụ die mmadụ ọdụ ọdụ na nwunye ya o chi nwunye ya na-ajụ ajụ ya ọyị dị ọyị n'aka ya bụ chi isi na-esila ihe ka na nwoke ka ijie olidi ya efu ye ka ajụ ke marụ ife shi ne kushe ọ na-ajụ shi ọ chọne oyi ne egbanu ye ji eji ya efu bụ amarị na na eku bụ anyị amarị iwu so eni bụ shi we nwone ko bo ma ku bu seni shi jiri onye di ya efu ụbọchị naanị iji na-afụ nwanne anyị na onye di ndị na-eme iwu na ebe delta steeti dị ka ndị fụnị wee ofu onye ọka iwu ndị bụ na-ekwu ndị nụrụ sị ọ sị imeki na attempt ọ sị ịnwanyere ee ka iji ihe onye mara di ya bụ ya asụsụ nne iwu sen ya ọsọ ka a tụ ya nga ya bụ 14 years imprisonment kwe ka atụ ya bụ ọjị na egboji igboji na igide bụ ọsị iji ijikere bịa asọsi desi mm, ya overpower ka onyeke bịa di efu eshie ya bụ rape onye iwu sen bụ life imprisonment ya bụ ya atọ na ụnọ nga ọnwụ ribe gbui bụ ọ sị onyinye mmarụ dịbụ judge dị in charge of the case ya bụrụ ka iri kara eri ụya n'ọdị tinye chigbeke tie jara because onyinye mmarụ na ọbụ nesi onyinye ibe ihe kwee ijini dị efu ndị mmadụ ekwesị wa amarị wa amarị wa amarị amarị mmeni chike nwe ma amasị m oche iwu ka dịrị ikere n'ụwa

ya ejikeme onye bụ ọnụma jije kwudo oyibo gwa sị onye kene ojikeme na ọnwa anyị ka o so m di ya 14 years imprisonment ka ị ka nọrị bụ iji na ememe n'ime cheye ọsị cheye inekọsọ na asaa so ji na gbara akịdị kwesị cheye bụ ọdara n'obi ya bịa jikeme jikeme bịa gburu ife tinye n'ime ihe kenu bụrụ rape rape life imprisonment is ọ sị a marị marị kịta na kịta na na anụsị ndị nnarị dị na-ediye fụ ụmụ igosi wee ụnụ afọ baga kịta na ụnụ afọ a ere asụsụ igosi ndị na ụmụ dịrị ya ụmụ igosi ndị na asaa onyeke mmarụ young boy dịka abụsa di efu ụfọdụ na-edi ya ụmụ igosi bụ eh, two months old kwe na-edi ya onye pleasure onye ọyị ka agwụ ike ọ. ị ga-eji agụ ọgụsị ọ bụ two months old ka ọ bụ six eh, six months ka ọ bụ one year ka ọ bụ three ka ọ bụ seven years ka ọ bụ eight years ka ị ga-eji e-rape onye ọyị ka agwụ ike ọ. ndị ụmụ weshi nọ nọ ụmụ ikwu weshi ọ gbasiwa narị na nwa ka ụmụ ikwu ni lockdown dị fotu ofu akụkọ a nụ na ụbọchị na-asị nne bịana onwere ụmụ igosi n'ebe ofu bụ 13 years i think otu ofu 14 either 15 or 13 years wee dị then nwere nwa onyeke bụ 17 years or something n'ụlọ so ka onyinye di na nne wee di na ikorute ọ ga afịa ọ na dịsara igosi ndị na dị ime ụnọ ọ bụ eru ife dịka oge one ọ bụ na-emesasị nwa ya ka oke ya ka onyinye oke ya ka dị 14 years ọ bụ na-egosi signs ka ọ bụ o so dị ime so nne ya bụ nne nne na-ebe nne debe bụrụ eji na ọgwụ ba check ya ọ dị ime

ka onyinye dị na-akwa akwa na-akwarị bịa soja na-ajụ sị ka oke mene na o je ụka bụ ụka ya ụka na o je wee kwusi abortion bụ njọ sị mmarụ banye ya imeme abortion so ọchịrị itu n'ime o whether wee rape n'iyo whether wee rape na iyo ka ọ bụ ịchọ na efe omenụ ka ọ ga-achọ na shigbe egbe ime chidoro ka dị ime ya bụ ka dịsara ụmụ igosi ụmụ ya nebe na ye ụmụ ndị nebe ka ọ bụsị ụmụ nigbo nke onye ke ya yi nwe ime kene bụ ife na-emeni kịta na na-esi lockdown ndị mmadụ ji ji je na-atụ oyi na-esọ ee, iwe- onye- onye ike mmadụ onye onye mmadụ nọrịkọfụna na ụlọ sụwe kpọbụdị nwa bụ sụwe ya na-apụ oji ọdịje na ibe ife ibe ife ka ndị na-erepụ nye owu kedu ya n'ụwa ụfọdụ ekwochi ka nne ya dị mma si ka lockdown na-adị na-ego eh, si- nine months time ka a ka afụ result lockdown chọrọ ka mụ mụcha ọsụsọ ndị mmadụ na n'ụlọ na ibe ife ndị na-erepụ ni- dị na-erepụ so eto na rape dị on increase okay ndị mmadụ na-erepụ ga-eme eh, ka igosi oke ike yo ka ndị nwoke ya arịba a young boy of about 18 years ji na-erepụ onye bụ 60 something years old ka o ji na-erepụ echi ụfọdụ erepụ echi erepụ gbuo onye ahụ echi gbufuo onye nye in the process of uh, rape echi okay so ka emesin na idu ụbọchị na dasụrụ ka e uh, waji- waji na-erepụ mmadụ ofu ka repụ ute onye ọbịa gbufesi bụ ụfọdụ kwụsị mgburu ka dasị n'ife ndị igwe banye mmadụ bụ okwu repụ na ụbọ ife akụrụ ndị igwe egwu na ọfefe fe igwe ọ sị oyi na-agụ ị e, bi enwe nwunye so ka jike oke iso nwunye kpara ka ọ sị enwechi nwunye si nwesị girlfriend o onye na-ego akpasa ahụ ka bụ were echi na-adụ ọrụ si kịta na sọsọ ike so onye nye mmadụ ds ọ dị girlfriend yo ka ọ bụ onye ru na mmadụ na sunu dịfụ na agreement unu sign for paper

so unu kweli fue unu a-sign ya na papers anyị ekweli iwu ocha ka ya oyi gete o unu anya unu a-sign ya good unu be bido je je ya eje oifu oifu ka ojifu muche kala na amari fashi m iwu da ne so ọsọ na akara so onye na eh, eka ya fanye na agbada agbada aja ya gide enwe ọ sị ya na-agwụ ya ọgwụ egwegwe ya lasụ ya lasụ ụla ebetechi ọkpọrọ na

ife unu na-egosi anyị ya na ijiri oji ndị na na-eji mkpụrụ bịa bụ ọzọ ọzọ ọcha na-ewere igbu ee, uche na adụ ọ- adụ emume ọdụ na ịlụsue ife ọjọọ nọ na bawa na eh, imeji ime mkpụrụ obi okay so biko ni eh, n'ebe decent dress ka anyị decent dress dị na ụfọdụ na-ekwusi ya bụ dress no kere married women ọ sị like di we like na so wee na-a-wear gown wene na di we na ọ sọ di we nwoke wuru bụ onye ọzọ si nwoke oge ahụ bụ biko baa akwụkwọ eziokwu wesi ife mmadụ si ikpe ị na-eme si onye ọzọ fas na ọbara onye eme njọ si be mme baa anyị gbara na anyị na-eme njọ n'ụlọ agba anyị na-eme njọ ndị anyị ji enye anyị so na irepụ dawọ na ọ bụ ndị eji ntinye emume gbara ịsọ kwee na irepụ mkpụkpụ ndị kom enye kịta na enye anyị so wee fụfụ na onye mmadụ fụ ọnwụ na ezụ wewufu nya nkịtị repụfu onye okay so biko ni ya bụ arịọ karịa nkịtị ndị ndị ụmụ enyi

so ị succeedị rape mmadụ ya gaa life na prison ihe asucceedechi ne ya gaa 14 years na prison ya bụ iwu so okwu rape agụla gị gụgide ka onye na-enwe ihe dọdọ ekuzi me ekwu anụ na-egbu igoshi afụ ekwu na-egbu ike so anyị afụfụ anyị ekwufu ọ sị ya mara mara kịta na akụtechi okwu n'ebe rape dị akarịasịasị ndị nnenyi ụfọdụ ndị nnenyi na-eso ụmụ we na-edi ya si na ụnọ ndị nnarị asị dị na-eso ụmụ we na-edi ya ndị aunty enyi ke ndị uncle enyi na-eso their niece their nephews their ya bụ eh, incest n- na-eso onye yi na ya relating na ebe dị kete na edi ya gbame ndị na bụ ife ọjọọ ndị na bụ ife we kpọ na abomination we ekwesị ya ba dị n'ime mba na anyị ife ndị na adị mma si nne ma nwa ya mụnị ichene si na gba achị were ichene achị o ka ọ bụ were ya fọwụ sel mefu na oke yalị ka enye ji na-echaba si ya ga-esi na edi ya gbame kenu bụ ife ọjọọ ọ jọgburu onwe ya biko ni eh, ka ofu na ka ni ife ife ndị anọ ke n- onye ike mara asị nwa ya onye na ihe na ime ihe sibuseni kpụfụrala n'isi atụ ka ndịkom ọzọ eh, ji ebibi fuel si chọrọ ka i- i- i na-enyere ụmụ ya ka us ka na idi ya nwa ya mụnị ka ọ bụ nwa nwa nwa ee ibu nọ ọ jọgbunụ onwe ya okay ya na-acha ka ajọ na ajọ kịta ke okwu rape ka ọ bụ okwu ife ọsụsọ ọchị mere ife ọsụsọ nwa igwe ahụ si na-esi ele ịka ịka na-eso nwaanyị na-ala asụ gbame ụfọdụ ee akụkọ anụ anụ asụme ka of- arụgbe mara onye nye mara si nna ya ka ọ kaghị like si oke m kegharị bụ nnara ya na nnara ya ma eri nne ose na idie ma mesi nne ye amara nnara na-agwa asị nne ye amara ọrụ kenu bụ akụkọ anụ ntị si nwa mara si nara ya akọ ka na-enwe fọsa ya ni nara kari mara ya kari mara iru emume eh, fọ ni ju nara ya naba ni je imugbe ni bu ndio kene bu okwu ano eh so ife ọjọ ọ na-echi na increase ọ na-echi na aba ọba ọsọ ụzọ ife ọjọ nọ na eme ya akụcha ka ba ajọ kịta eko ana biko e ka na biko ife na bụ abomination wee ofunigwe na anụ anị ntị bụ ya bụ akụkọ ọrụ na iju ọzụzụ kịta na isi kene lockdown dị na ibifu ka mkpokpu fe dị na ya agwapụsa anyị na amarị anyị mara ede iji n'ime ndị na-ekwu na-esi ya ke nwike bịa gbowe ụnọ mba na ndokwa na ọnwachi iji na-ebịa ya enwe ụnọ ebe ya nọrị ya enwe uwe imusi ya nwoke eso nọrị ya achọrọ gị na-eso imusi na nọrị ka ọ bụ ya achọrọ gị na-eji na-ala asụ na ya hotel bụ ịbịa n'ụnọ si na-esila ya bịa bịa ụnọ ka ọ bụ ịdị n'ime ndị kwuru si ụmụ ikwuyi ka ọ bụ ndị ọyị idupufu igwe agbafe igwe ahụ igwe n'ebe ego nne ise na iwe egosi ọrụ igwu n'iyi ụlọ ka ọ bụ were onye ọrụ dịta bebe were ife ego ka ya ji bịa onwere ife ịfọnị ọsana bụ ta eshisha complain ndị mara na-acomplain ihe n'Ụkwụanị tv si ibi ụlọ na asọ ọwa emewe na ibi ụlọ igwe ka nọrị ada ndị oyi si na ego na irifego na ara na-arụ ọrụ wee gburu na so ya arụ ụmụ ikwe ndị nna anị ma ndị n'obodo igbo nwe na aka na-akpọ na iyi complain ndị na ọ sị na ikpu ma ndị na-abụ onwu na isiokwu so nwere ọrụ chọnka ịrụ bụ onye trust na ada ya ya na trust wa ndị mmasị ka iji ojikwa rụ ya ọrụ yunge Ụkwụanị na ndị Ụkwụanị tv anyị ndị otu onye na-eke a eh, anyị nwewo eh, ndị anyị dedkin si na ebere si wena nne yi ndị mara ka nwe ndị sete na-egosi anyị yinu ka go sete anị na obodo wek ọ bụ ebe ọ bụla na

ndị otu onye ka daa ogwere ihe ebe ọ bụla na ka anyị nye ka rụọ ọrụ gara ya fufuo eji na ọ- ego izize ni wee rụọ ero na arụ ọrụ na onye na-ezize si na nkịtị na-afụ a chọ ọrụ na dị na-aga n'isu nwoke ejiri esi mmadụ na-esuwe na arụ kweta na-afụ chọ ọrụ na chọ na arụ tụrụ oke egwu egwu na atụ onye ọbụla si ịchọ na ka ịrụ ọrụ n'obodo gị bụ egwu ndị ka ị na-atụ si wee nke rifu ego gị ka ọ bụ nke arụ ọrụ igbo na-achọ arụ egwu na atụ anyị

ihe ka n'otu onye ka ndị na-esi n'oge na oge na na-eji na-eji eji n'afọ ndị mmadụ na obodo we eji na-eyi ndị mmadụ ka na-eke nụ iji gwesị chikuba agwa ọzọ mesi mbere na ime ọgọ egwu ime ọgọ bụ atụ anyị ịfụ na ekwesịrị emeta ọgọ sị were ọgọ wee were njọ were kụwe sara ebe na ihe chukwu ya mara enume na-akwụ onye ọbụla ụgwọ ọrụ ọrụ ọdịnimma ọdịninjọ chukwu bụ onye na-akwụ ụgwọ okay so ne ko mi gwani ndị Ụkwụanị tv kite ne agwa nụ se beluf ni oku ana eku kite oku iba na enyo anya kite bo oku rape o ji maro ni edie onye ke o ko onye ke o sama cha bob na eh si imu imaro me maro ko bo ifunu onye o ife onye ahụ asọ ya o ịchọrọ ka isonye di ya gbama ya agwa onye onye ekwuri na isi ngwa ka igbere ihe ka ike were iwere

once nye withdraw consent i say action and our this one pause pause bụ pause o unless ị chọnị 14 years imprisonment as attempted or life imprisonment for a successful rape okay kenụ bụ okwu a na-arịọ anyị kete n'Ụkwụanị tv ka anyị sara okwu rape na-eyi mmadụ na mmadụ enu anyị wee na-ekwuchi anyị bụ animal si ewu dị na-erepụ ewu ibe ya awa dị na-erepụ awa ibe ọkụkọ dị na-erepụ ọkụkọ ibe ya wa bụrụ anyị ndị mmadụ ọwa ndị nụwa bụ uwe nwe iwu nọ na agaịdị anyị anyị nwere iwu na agaịdị anyị ka ọ bụrụsị there will be normacy ka ọ bụrụsị ife there will be order in the system n'ihe awụfu igwuchi ya bụ e nwe iwu nọ na aka anyị ya ọzọ ka na onye fon na ọsị onye lak na onye ọkọchị nwere ikike ikwutọ anyị ndị kwuru nkọsị anyị nwere akwara afịọrọ anyị triple fuel okay so but iwu dị nakwa etin ka ndị ma to guide ndị na ya ka ọ na-aguide our conduct our way of life ọ sị ya mara iwu jụọ ka ị mara na kịta na amara m abụrọ ife na asụmesha na eh, eh, ebe iwu dị o there is no ignorance in law ụmụesi m bụ ignorant site the ignorance of this matter ọwa ignorant na arụ a okay iwu na iwu bụ iwu na iwu iwu ji onye mara nne ji onye nne mara nne so ya mara fokita na ya bụ okwu enyi n'ụkwa tv na eke mezi igwe na nwụsị ọcha dị like like n'ụkwa tv ọcha dị subscribe subscribe ọcha dị na share